Seo an dara cuid den fhíseán dea-chleachtais ina bhfuil Áine Ní Bhreisleáin ag labhairt le Katie McGreal.
Do pháistí, do dhaoine óga, do dhéagóirí, go minic bíonn na tuismitheoirí agus na caomhnóirí imníoch go bhfuil an oiread sin buairt orthu go bhfuil rudaí ag cur as daofa, fá na gcuma, faoin. scoil, obair bhaile, go bhfuil duine inteacht ag troid leofa, nach bhfuil an fón maith go leor, nár chuir duine inteacht teachtaireacht. Nuair a bhíonn páistí agus daoine óga i mbun machnaimh agus aireachais, agus b'fhéidir go dtagann, mar tá sé nádúrtha go dtiocfadh smaoití agus tuairimí diúltacha fá dtaobh duit féin aníos, cad é an dóigh an cineál mbíonn tusa ábalta oibriú leo le rá tiocfaidh smaoití, imeoidh smaoití ach ní sin an fhírinne a mhothaíonn tú fá dtaobh duit féin agus tá tú ábalta cineál smacht a choinneáil ar rudaí nuair a bhíonn siad diúltach go dtig leat sort scaoileadh leo mar a dúirt tú leis an leis an abhainn mar sort, mar mheafar.
So, ní dhéanaimse rud ar bith, like, ní dheirimse rudaí go háirithe, de ghnáth, go díreach maidir leis na rudaí sin ach an rud a dhéanaimse gur maith liom a bheith ag déanamh ná rudaí beaga a rá. So, má tá, nuair atá siad ina luí, iarraimse ar, like, éisteann muid leis an gceol agus ansin deirimse leo smaoinigh ar an áit atá do lámha, céard atá thíos faoi do lámha, conas atá siad ag mothú agus ansin deirimse cúpla uair lena linn sin, níl aon rud ceart nó mícheart. Just pé rud a thuganns tú faoi deara tá sé sin ceart go leor. Agus ansin tosaímse ar na ar na mothúcháin b'fhéidir atá iontu agus b'fhéidir go bhfuil tuirse orthu, b'fhéidir go bhfuil siad brónach nó sásta agus níl aon rud ceart nó mícheart ansin. Just smaoinigh ar céard atá ag tarlú duitse. Tá gach rud ceart go leor. Ní gá duit aon rud a athrú díreach anois. Agus Má dhéanaim, má dheirimse sin chuile sheachtain, tá mé ag súil le go gcreidfidh cuid acu, b'fhéidir. Agus ceann de na rudaí eile a dhéanaimse ná go mbíonn muid ag caint ar na rudaí gur maith linn. Agus mar a dúirt tú, bí, tagann na drochsmaointí agus sin isteach chugainn. Is sé nádúr an duine a bheith ag smaoineamh ar na rudaí diúltacha. Sin an bealach gur mhair muid go dtí an lá atá inniu ann, 'cause bhí muid in ann súil a choinneáil amach i gcomhair ainmhí a bhí le muid a mharú agus rudaí mar sin. Ach sa lá atá inniu ann, ní gá dúinn a bheith chomh dírithe ar na rudaí diúltacha ach sé an bealach atá an inchinn ná bheith dírithe ar na rudaí diúltacha. So tarlaíonn rud amháin diúltach agat agus bíonn an lá ar fad iontach agat agus sin an t-aon rud a bhíonns tú ag smaoineamh air. So le linn na ranganna le daoine fásta agus daoine óga, is maith liomsa bheith ag iarraidh orthu smaoinigh ar rud eicínt maith a tharla an lá sin agus de ghnáth faigheann tú Ní raibh rud ar bith maith. Rud faoi leith inniu? An raibh bia deas agat? So is mé ag iarraidh orthu smaoinigh ar na rudaí beaga maithe go bunúsach le níos mó spáis a thabhairt do na rudaí maithe a bhí siad ag déanamh in ionad na drochrudaí agus sílim go gcabhraíonn sé sin freisin le leo féin agus iad ag smaoineamh orthu féin freisin. B'fhéidir má tá siad níos cleachtaí le bheith ag smaoineamh ar na rudaí maithe in ionad díreach na drochrudaí b'fhéidir go mbeidh siad in ann smaoinigh air sin orthu féin freisin.
Anois, ag am mar seo, go háirithe le linn na paindéime, ach ag amannaí eile, tá sé nádúrtha go mbeadh buairt agus imní agus rudaí mar sin ag cur as do thuismitheoirí, dona gcuid páistí, go bhfeicfidh na tuismitheoirí, b'fhéidir, sin ins na páistí. An, an mholfá, b'fhéidir, do dhaoine, munar bhfuil, b'fhéidir, rang aireachais nó rang machnaimh nó rud ins an scoil, go dtriailfidh siad, b'fhéidir, gabháil ar líne, aip a chuartú, muna bhfuil siad ábalta i láthair na huaire, mar shampla, gabháil chuig duine áirithe, you know, an, an rud éigin, ar thaobh, bain triail as, b'fhéidir, bomaite de seo go bhfeice tú, you know, just de réir a chéile, ní chaithfidh tú suí síos agus dhá uair a chloig d'fhíseáin a choimhead le fuaim na, an nádúir mar, you know, ní, ní gá ghabháil chuig an, chuig an phointe is deacra i gcónaí le, le rud mar sin a, a, a bhlaiseadh. Yeah, mholfainn do dhaoine tosú le rudaí beaga, fiú cúig nó trí nóiméad más sin an méid gur féidir leo a dhéanamh, agus tá go leor aipeanna ann, tá Headspace ann, tá Insight Timer ann agus tá cuid mhór rudaí, fiú i gcomhair daoine óga ar an Insight Timer, tá mé fhéin ag úsáid sin faoi láthair, em, agus ansin tá an-chuid rudaí ar YouTube go bhféadfadh tú breathnú orthu agus mar a dúirt tú fhéin, ná téigh go ceann atá dhá uair a chloig, just fiú cúpla nóiméad, Ní gá duit aon rud mór a dhéanamh nó fiú an anáil a úsáid agus gan a bheith ag éisteacht le haon rud eile. Ba cheann de na rudaí a bhímse ag caint air ná tóg cúig, so cuir amach do lámh agus tóg anáil domhain, téigh suas ag barr an chéad mhéir agus amach síos, so anáil isteach agus amach. agus sin, I don't know, leathnóiméad nó rud éicínt, de bheith dírithe isteach ar an anáil agus an chaoi atá tú ag mothú agus má tá tú ag úsáid do lámh tá níos mó seans ann nach ndéanfaidh tú dearmad go bhfuil tú á dhéanamh mar tá tú díreach ag iarraidh, má tá tú faoi stress agus ag iarraidh díriú isteach ar an anáil agus an intinn a chiúnú, an-seans go ndéanfaidh tú dearmad go bhfuil tú ag déanamh sin. Ach má imíonn d'intinn agus tagann tú ar ais agus tá tú i do shuí ansin ag goil, Ó yeah, sin a bhí mé ag déanamh, agus níos mó seans go dtiocfaidh tú ar ais aige. Nó tá aip eile ann, Mindbell, agus déanann sé fuaim an

agus ansin amach tríd an bhéal. So sin just cúpla I don't know second de bheith ag déanamh sin agus cabhraíonn íomhánna freisin em má dhéanann tú eh just cuireann má cuireann tú deep breathing isteach in Google sílim tiocfaidh íomhá cosúil leis an gceann seo aníos agus sé cabhraíonn sé sin le gasúir cos bíonn siad in ann feiceáil céard go díreach atá tú ag iarraidh orthu a dhéanamh
Agus an ceann a rinne tú leis an lámh, samhlaím go mbeadh sin iontach maith go háirithe le páistí atá níos óige, fiú babaithe agus páistí nach bhfuil ach cúpla bliain d'aois mar ciúnaíonn fiú an chuimilt agus an lámh. Cé acu is é an tuismitheoir atá ag cuimilt an lámh daofa nó iad féin. Tá rud inteacht iontach maith le tú a chiúnú ó thaobh, b'fhéidir do lámh a mhothú fút nó an t-urlár a mhothú faoi do chuid cosa. Tá an chuid sin de tábhachtach déarfainn fosta, Katie, an bhfuil? Yeah, yeah, agus i lár do lámha tá pointí brú, bhuel, an dá láimh. Agus deirimse leis na gasúir gur cnaipe suaimhnis atá ann agus má dhéanann tú cuimilt bog air b'fhéidir go n-aireoidh tú beagán níos fearr. Agus má chuireann tú an anáil isteach leis sin, agus tá sé an-éasca fiú sin a chur thíos faoin deisc ar scoil, a dheirimse leo, Cos tá tú in ann é a chur i bhfolach agus má tá tú uaigneach nó má tá faitíos ort nó cibé is féidir leat é a chur i bhfolach agus sin a dhéanamh agus b'fhéidir go n-aireoidh tú níos fearr. So yeah, luíonn sin le ciall mar sin. Cá mhéad bliain traenála déanta agatsa anois Katie agus an raibh sé doiligh an traenáil a dhéanamh anseo in Éirinn b'fhéidir do dhaoine a bheadh ag smaoitiú bhuel ba mhaith liomsa duine inteacht cosúil le Katie a aimsiú a thiocfadh chuig mo scoil nó chuig mo chlub óige nó chuig mo ghrúpa Gaeilge le labhairt liom faoi seo. An bhfuil, an bhfuil sé doiligh an, an, an cháilíocht agus an, an cineál, an sainchleachtadh sin a bhaint amach? Em, so don mhúinteoireacht Relax Kids, ní raibh, was deireadh seachtaine amháin agus ansin bhí orm ceithre, sílim, rang a dhéanamh agus scríobh mé amach cineál tuairisc ar conas a bhí an rang. Ach domsa, sílim gur go gcaithfidh tú a bheith ag cleachtadh na rudaí seo tú fhéin le gur féidir leat iad a mhúineadh. So, déarfainn gur thosaigh an traenáil nuair a thosaigh mise ag tabhairt faoin aireachas. Ceann de na rudaí a thosaigh mé ag déanamh ná um rinne mé an dúshlán seo, bhí orm pictiúr a thógáil de rud eicínt a chuir áthas orm ar feadh tríocha lá nó rud eicínt agus Bhí sé iontach mar bhí mé, ag an am sin bhí mé thar a bheith diúltach. Bhíodh mé i gcónaí ag smaoineamh ar an rud is measa go bhféadfaí tarlú agus glacadh leis go dtarlódh sé. Ach leis an rud seo bhí mé, bhí ormsa teacht ar rudaí beaga a thaitin go mór liom, a chuir áthas orm. Just, is cuimhin liomsa lá amháin bhí orm ceann de na flatpack boscaí sin a chur le chéile, nuair a bhí sé curtha le chéile agam, sin an rud a thóg mé an pictiúr dhó, cos chuir sé an rud sin áthas orm. Ach muna raibh orm smaoineadh air ní bheadh mé théis smaoineamh. Ó, cuireann sé sin áthas orm. So, sílim go dtosaigh, gur thosaigh an traenáil like nuair a thosaigh mé ag déanamh cúrsaí aireachais agus a bheith ag smaoineadh ar na rudaí seo. Agus ansin rinne mé cúrsa traenála le daoine fásta a mhúineadh freisin le breathworks. Dhá chomhlacht Sasanach atá in Relax Kids agus breathworks ach bhí, déanann Joanne Callan traenáil in Éirinn do dhaoine i gcomhair Relax Kids agus d'oiread is bliain, sílim gur thóg sé bliain go leith b'fhéidir do na daoine fásta agus tharla sé an bhliain, an uair sin rinne Fidelma Farley an traenáil in Éirinn ach ní dóigh liom gur tharla sé aríst. So bhí sé deacair teacht ar áiteanna leis traenáil a dhéanamh in Éirinn ach tharla sé go raibh mé, just tharla sé leis an gceann do dhaoine fásta Ach tá cuid mhór múinteoirí Relax Kids ó thuaidh, tá níos lú acu ó dheas ach tá, sílim go bhfuil sé ag fás an méid atá ann ach cinnte tá i bhfad níos mó cainte air ó thuaidh agus níos mó aithne ag daoine orthu ó thuaidh. b'fhéidir go bhfuil sé, bhfuil sé níos mó i mbéal an phobail nó i mbéal phobal na scoile nó an raibh sort, b'fhéidir, feachtas i gceart le, le é a bhrú, b'fhéidir ins an sé chontae? Níl a, níl a fhios agam. B'fhéidir gurb é just go bhfuil sé níos mó i mbéal an phobail um, agus nach bhfuil an méid aithne céanna ag daoine ar an eagraíocht é héin um, ó dheas. Níl but fiú ó dheas ní fheicimse an oiread sin daoine ag múineadh aireachais, an méid céanna daoine ag múineadh aireachais do dhaoine óga is a bhí ó thuaidh, or atá ó thuaidh. Agus ó thaobh, b'fhéidir, lae nó dá mba uair an chloig, dá mba scoil nó grúpa pobail nó grúpa atá ag teacht le chéile le daoine óga nó grúpa tuismitheoirí agus leanaí, mar shampla, thiocfadh leo deich mbomaite nó ceathrú uaire de sheisiún nó de lá a chur i leataobh, seo an t-am ciúin, mar a dúirt tú, fiú dúshlán a thabhairt do dhaoine óga, tarraing pictiúr nó scríobh cúpla líne fá rud a chur áthas ort agus a bhí dearfach fá dtaobh duit féin. Tá go leor bealaí leis an intinn a dhíriú agus leis an dearfacht agus na rudaí maithe sin a chur i láthair agus níl ann ach píosa beag den lá nó den lá ranga a chur i leataobh mar tá buntáistí iontacha luaite agat ar an dóigh a gcuidíonn sé le féinmhuinín agus fiú an sórt, an féin-aithne sin a chuireann muid orainn féin agus go bhfuil an an intinn ciúin ar feadh tamaill, an rud atá muid uilig a lorg.
Yeah, sé tá sé bheadh sé an-éasca do ghrúpa ar bith dul thart ar an ghrúpa agus iarraidh ar gach duine smaoinigh ar rud eicínt maith a tharla dhób Sin ceann de na rudaí a dhéanaimse or a dhéanaimse le linn ranganna, fiú ar líne. Bímse ag iarraidh ar daoine smaoinigh ar rud eicínt maith a tharla. Agus tháinig duine amháin ar ais chugam ag rá gur sin an chuid, duine fásta a bhí ann, agus dúirt sé gur b'in an chuid is deacra den rang, smaoinigh ar rud eicínt maith. Agus nuair a dúirt sé sin bhí mé ag rá leis, bhuel, sin an fáth go bhfuil mé ag déanamh é, le go mbeadh sé níos fusa ar. But yeah, ní ní thógfadh sé ach cúpla nóiméad, cúpla anáil a thógáil agus iarraidh ar dhaoine smaoinigh ar rud eicínt maith a tharla dhóibh an lá sin nó an lá roimhe agus cuireann sé daoine, cuireann sé spin níos fearr ar dhaoine agus bíonn siad, tagann siad amach as b'fhéidir smaointeoireacht cineál gruama agus bíonn siad ag smaoineamh ar rudaí maithe a bhí ag tarlú agus ní thógann sé ach cúpla nóiméad ach de réir eolaíocht tá sé in ann an intinn a athrú Is nós atá ann agus tá, má dhéanann tú é chuile lá féadfaidh tú an intinn a athrú go fisiciúil mar chruthaíonn tú na, what are they, the neurons or chruthaíonn tú the path, neural pathways nua agus faoi láthair na neural pathways atá agat agus atá ag an chuid is mó den chine daonna ná bheith diúltach agus bheith ag smaoineamh ar na rudaí diúltacha ach más féidir leat neural pathways nua a chruthú cabhraíonn sé sin go mór. Ceann de na rudaí a bhíonn daoine ag caint air ná just crúiscín a fháil agus chuile oíche scríobh síos rud amháin a tharla an lá sin a bhí go maith agus sin a chur istigh ann. Agus is féidir leat sin a dhéanamh mar dhuine aonair nó mar theaghlach. Agus ansin ag deireadh na bliana bíonn tú in ann breathnú siar ar na rudaí maithe ar fad a tharla duit agus bíonn sé sin go hálainn. le déanamh, leat fhéin nó fiú é a fheiceáil le teaghlaigh agus is deis é do na teaghlaigh teacht le chéile agus bheith ag smaoineamh ar rudaí maithe a tharla dhóibh. Agus is rud discréideach fosta go dtig le gach ball den teaghlaigh nó b'fhéidir den seomra ranga é a scríobh, ní chaithfidh siad é a thaispeáint ach ag deireadh na bliana nó fiú rud deas b'fhéidir a bheadh ann má tá tréimhse dianghlasáil ann ar feadh sé seachtainí go ndéarfadh daoine ar feadh sé seachtainí scríobhfaimid rud dearfa nuair a bheas an tréimhse thart amharcfaimid siar ar na rudaí maithe uilig a tharlaigh agus you know nuair a bhíonn daoine ag plé leatsa Katie caithfidh sé go gcuireann siad cuid mhór muinín ionat agus tá ionraiceas ag baint leis an leis an aireachas agus leis an mhachnamh go mbíonn siad oscailte go leor le rudaí b'fhéidir inse duitse nó le bheith ar a gcompord leat agus tusa leofasan fosta. Tá, tá cuid mhór sort muinín agus trust ag baint idir duine cosúil leat féin atá ag teagasc aireachais agus machnaimh do dhaoine mar caithfidh daoine a bheith oscailte agus, agus leochaileach agus ní bhíonn sé i gcónaí éasca Smaoiním b'fhéidir ar dhéagóirí go háirithe atá chomh féinchoinsiasach agus daoine fásta fosta go ligeann siad daofa féin na codanna sin daofa b'fhéidir atá rúnda nó i bhfolach a ligean amach os comhair daoine eile. Yeah, sílim gur sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach go mbímse féin ag cleachtadh na rudaí sin. Ní bheadh mé ag iarraidh iarraidh ar duine ar bith rud eicínt a dhéanamh nach bhfuil mise sásta a dhéanamh. Den chuid is mó ní ghlacaimse páirt sa rang ach má bhíonn deacrachtaí ag daoine smaoineamh ar rudaí, deinimse iarracht cabhrú leo teacht aníos le le rud eicínt maith nó bímse ag bímse ag tabhairt le smaointí agus ag caint fúm féin más gá ag rá bhuel seo an méid a tharla domsa. But yeah, baineann sé, caithfidh siad a bheith muiníneach is dóigh asam féin agus Feiceann daoine, sílim go n-aithníonn daoine muna mbíonn tú féin ag cleachtadh an aireachais. Nuair a rinne mé an traenáil, is cuimhin liom ceann de na múinteoirí a bhí agam, bhí sí ag rá gur tháinig duine éicint chuici agus dúirt sí, an mbíonn an-chuid daoine ag imeacht amach as do ranganna? Tosaíonn an-chuid daoine leis an rang agus ansin ní leanann siad ar aghaidh leis. Agus dúirt an múinteoir léi, so an mbíonn tú féin ag déanamh cleachtaidh? No, ní bhím. agus sílim gur léirigh sé sin cuid mhór. Muna dhéanann tú féin é, tagann sé trasna ionat 'cos bíonn cineál mothú ag teacht as an duine iad féin agus aithníonn tú 'cos fiú cuid de na tuismitheoirí tá si, or múinteoirí tá siad théis a rá liom ó tá tú an-deas suaimhneach leis na páistí. Bhuel yeah feicimse uair sa tseachtain iad agus bí, bímse ag cleachtadh an rud seo agus toisc go bhfuil mé ag múineadh seo bímse Gan fiú a bheith ag smaoiniú air, bíonn a fhios agam gur ceart dom, nó go bhfuil mé ag iarraidh seo a léiriú, gur seo an cineál rud gur féidir leob a dhéanamh agus b'fhéidir go dtiocfaidh saol níos suaimhneach amach as. Agus má tá mise ag dul isteach agus ag béicigh agus ag tabhairt amach, ní léireoidh sé sin bhuel ró-mhaith an cleachtadh. Do dhaoine b'fhéidir a déarfadh anois, ok, bainfimid triail as aip a íoslódáil nó rachaimid agus dhéanfaimid píosa aireachais dhéanfaidh mé féin é nó dhéanfaimid mar chlann nó dhéanfaimid mar ghrúpa. Tá daoine agus cuireann siad na dúshláin seo rompu féin tríocha lá agus caithfidh mé a dhéanamh go mbeidh sé ina nós. An fearr tosacht i gcodannaí beaga, b'fhéidir uair sa tseachtain nó uair gach dhá lá in áit a rá right, tá muid ag dul a dhéanamh píosa mór aireachais agus caithfimid fáil go dtí an deireadh agus you know is cuma má táimid ag baint sult as just go you know ar cheart b'fhéidir toiseacht níos réchúisí leis in áit rud inteacht mór a chur romhat féin. An moladh a bheadh agam do dhuine éicint ag tosú amach ná déan iarracht teacht ar rang mar mothaíonn tú, fiú ar líne, cuireadh iontas orm an méid go raibh tú in ann a mhothú ar líne, go mothaíonn tú fuinneamh an ghrúpa agus tá níos mó seans ann go leanfadh tú ar aghaidh leis. An rud leis an 30 lá nó méid áirithe ama a dhéanamh, muna ndéanann tú é lá amháin den beidh tú ag smaoiniú 'ó bhuel sin ní fiú anois é'. Like. So gan an brú sin a thabhairt duit ar feadh roinnt mhaith bliain, b'fhéidir, b'fhéidir le dhá nó trí bhliain anois, mise ag déanamh aireachais mé féin chuile lá ach ar feadh píosa mhaith bhí mé á dhéanamh le linn na seachtaine agus ansin ag an deireadh seachtaine ní dhearna mé é. Agus bhí orm a rá liom féin, tá sin ceart go leor. Tá sé ceart go leor gan é a dhéanamh gach lá muna bhfuil tú ag iarraidh. Sin é. So gan a bheith róchruaidh ort féin, sin an, like, mar a dúirt tú, bíonn tú ag iarraidh é a bhaint amach agus sin é. Agus sprioc, that's it. Bosca líonta. Ach muna bhfuil tú, má tá tú ag cur barraíocht brú ort féin é a dhéanamh, then níl a fhios agam an fiú é mar beidh tú just, faoi ghruama, faoi ghruaim agus ag tabhairt amach duit féin muna bhaineann tú amach é. So b'fhéidir má dheir tú leat féin go ndéanfaidh mé é ar feadh seachtaine agus ansin an chéad seachtain eile déan arís é, but gan a bheith ag smaoiniú ar an sprioc mór fada agus chabhraigh sé go mór liomsa go raibh mé ag rá liom féin, okay tá mé ag goil é a dhéanamh cúig lá sa tseachtain agus tá sin ceart go leor. An rud leis an Insight Timer, tá mé thar a bheith competitive apparently agus coinníonn sin súil ar na laethanta go ndéanann tú é agus má éiríonn tú as lá amháin sin é caillte. So coinníonn sé sin uaireanta mise ag goil ach ag an am céanna ní bheith, ní dóigh liom gur maith an rud é sin muna bhfuil suim agat ann cheana féin agus muna bhfuil fhios agat go n-aireoidh tú níos fearr ina dhiaidh. Le tosú, dhéarfainn le daoine b'fhéidir Le linn seachtain oibre bíonn an struchtúr ag an-chuid againn agus mar sin beidh sé níos fusa duit an fáth nach raibh mise á dhéanamh ag an deireadh seachtaine toisc nach raibh aon struchtúr agam sa lá agus just ní raibh fonn orm é a dhéanamh ag an deireadh seachtaine so gan a bheith ró-chruaidh ort féin agus gan struchtúr mór fada agus tosaigh b'fhéidir le deich nóiméad agus má tá sin rófhada, téigh síos go dtí cúig nóiméad, ná díreach caith san aer é ag rá 'caithfidh mé deich nó cúig déag nóiméad a dhéanamh' nó 'ní fiú, is fiú tríocha soicind'. Is fiú. Toiseacht, toiseacht go beag go bhfása tú isteach ann ar bhealach agus gan, ní chaithfimid i gcónaí céad míle san uair a dhéanamh de rud ar bith. Toisigh, toisigh go réidh agus, agus tóg air. Katie, luaigh tú ansin ranganna ar líne. I láthair na huaire, bhfuil tusa ag teagasc ceardlanna nó ranganna ar líne nó dá mbeadh grúpaí de thuismitheoirí agus leanaí nó grúpaí óige nó scoltacha ag rá bhuel ba mhaith linne b'fhéidir nascadh ar líne. An féidir an t-aireachas a theagasc tusa ar scáileán an dóigh a bhfuil muidinne ag comhrá anseo anois? Yeah is féidir so déanaimse ranganna go daoine fásta ar líne agus go daoine óga. Tá mé ag déanamh cúrsa le Tuismitheoirí na Gaeltachta ar líne agus sin i gcomhair teaghlaigh agus mar a dúirt mé cheana an rud leis an rudaí ar líne gur féidir leat scóip níos mó a bheith agat ach chomh maith leis sin rud a chuir an-iontas orm rinne mé rang i gcomhair meánscoil i dtuaisceart Mhaigh Eo i dtuaisceart Mhaigh Eo agus mise ar scáileán agus iadsan sa seomra ranga mhothaigh sé Chomh aisteach. Ach d'oibrigh go maith leis agus théis an chéad rang bhí mé níos cleachtaithe leis ach an chéad uair bhí mé ag smaoineamh oh God, this is going to sa mbaile agus iadsan ar scoil. Ach téann sé tríd ar aon nós um, agus just bhí orm teacht aníos le bealaí difriúla le rudaí a dhéanamh so úsáidimse cártaí beaga le leis an- na síntaí a dhéanamh agus de ghnáth iarraimse ar na gasúir ceann a roghnú. Anois tá mé théis uimhreacha a chur a chur ar cúl agus ansin roghnaíonn siad uimhir agus mar an gcéanna le dísle atá agam i gcomhair bealaí éagosúla leis an anáil a dhéanamh, tá mé théis uimhreacha a chur air. So just bhí orm teacht aníos le bealaí éagosúla leis an rud céanna a dhéanamh ar líne ach chuir sé iontas an chéad uair cé chomh maith is a d'éirigh leis. Agus fiú cuirimse an ceol ar siúl agus bíonn siad in ann luí síos má tá siad sa bhaile, bíonn siad in ann luí síos sa bhaile agus Mar sin bíonn siad cleachtaithe le bheith ag tabhairt chun aireachais agus ag déanamh aireachais agus iad ina dteach fhéin in ionad a bheith ag dul go áit eicínt ar leith agus sin an áit a dhéananns tú an aireachas. Tá siad á dhéanamh sa bhaile agus sin an príomháit go ndéanfadh tú é. Má tá tú le leanacht ar aghaidh le rud eicínt leanúnach Ach cinnte d'fhéadfaí like tá mé théis roinnt mhaith rudaí a dhéanamh ar líne. Rudaí, rud nach gceapfainn féin agus sílim an-chuid againn ag smaoineamh an rud céanna, ó roimhe ní bheadh mé fiú ag smaoineamh air sin a dhéanamh ar líne ach anois oibríonn sé. Thig le daoine teagmháil a dhéanamh leat, tá suíomh agat solacerelaxation ponc com agus díreach le cur i gcuimhne do dhaoine cúpla ceann de na haipeanna sin a luaigh tú arís bhí Mindbell ann agus bhí cúpla ceann eile má tá daoine ag iarraidh b'fhéidir tabhairt faoi iad féin. Yeah, Mindbell sin an ceann léinn tugann sé an fuaim den Tibetan singing bowl agus ansin tá Insight Timer agus sin is féidir leat am áirithe a like méid ama a roghnú agus tugann sé déanann sé timing ort agus chomh maith le sin tá guided meditations air sin agus headspace sílim gur sin an ceann is mó atá eolas ag daoine air ach tosaíonn sílim go bhfaigheann tú or nuair a d'úsáid mise é ar aon nós. Bhí sé saor in aisce ar feadh 30 lá agus rinne siad 10 lá de 10 nóiméad, 10 lá de 15 nóiméad agus 10 lá de 20 nóiméad agus tá sé sin an-mhaith. Mholfainn go hard an ceann sin agus an Insight Timer. Agus fosta má tá tú ag iarraidh triail a bhaint astu má tá siad saor in aisce píosa b'fhéidir i ndiaidh an tríocha lá go mbeidh fhios agat cé acu tá tú ag iarraidh tabhairt faoi nó b'fhéidir rud inteacht eile a thriail. Katie, go raibh míle maith agat as eolas a thabhairt dúinn agus b'fhéidir míniú níos fearr do dhaoine ar chuala faoi chúrsaí aireachais agus machnaimh ach b'fhéidir nach dtuigeann na buntáistí atá ann go háirithe don aos óg agus mar thuismitheoirí agus caomhnóirí faoi láthair atá faoi cuid mhór brú breise mar gheall ar an phaindéim agus go bhfuil an oiread sin áiseanna le fáil ar líne agus you know is furast teacht orthu má tá tú sásta cúig bhomaite mar a dúirt tú ná fiú tríocha soicind a chur i leataobh in do lá, dhéanfaidh sé difear duit agus beidh muid uilig ag mothú rud beag níos fearr mar gheall air. Yeah, cinnte agus actually ceann de na rudaí is fearr liomsa faoi ná go bhfuil codladh i bhfad níos fearr agam de bharr an aireachas. Bhíodh mé go holc ag codladh agus anois toisc gur féidir liom na smaointí a chiúnú agus úsáidimse an cnaipe suaimhnis le agus mé ag iarraidh gul a chodladh agus just cabhraíonn sé agus bíonn codladh i bhfad níos doimhne agam freisin. Bhuel tá an oiread sin buntáistí ann agus do ghrúpaí óige, do ghrúpaí scoile nó do thuismitheoirí nó do dhaoine fosta atá ag coimhéad seo ar mhaith leofa féin rud inteacht fiúnta agus dearfá a dhéanamh daofa féin is fiú go mór amharc isteach ins an aireachas agus i gcúrsaí machnaimh. Katie McGreal ó Solas Relaxation, go raibh míle maith agat as a bheith linn mar cheann de na cainteanna oiliúna seo atá eagraithe ag Glór na nGael do thuismitheoirí agus do dhaoine óga. Fáilte romhat, go raibh míle maith agat féin.
Tá fáil ar fhíseáin dea-chleachtais eile, ar chomhairle agus ar acmhainní tacaíochta ar shuíomh teanga-tí.ie.